ndewonụ ụmụnne m ụmụ igbo niile bi n'Ibadan na gburugburu ya niile nnọọnụ na nzukọ ndị igbo ọ na-enye m ezigbo obi aṅụli ịnabata unu na nzukọ ndị igbo nke ụbọchị tata yeah, you're welcome to nzukọ ndị igbo your favorite Friday Igbo cultural program on Oxygen FM 96.9 where we celebrate the beauty of our language, our culture, our history na ihe ndị ọzọ niile na-enye anyị obi ụtọ maka na anyị bụ ndị Igbo abụ m nwaada Uchechukwu Nwafọ onye ga-anọnyere gị ruo elekere atọ nke ehihie tata and today's episode is going to be very very interesting yes because Our language learning section, we will be learning how to count numbers in Igbo. Yeah, from number 1 to 10. If you've been looking forward to learning how to count the numbers, what is 1 in Igbo? What is 2? Like that till 10. So you can tune in and stay tuned because after this, we'll be able to get it perfectly. Ya oge nke ahụ gachaa anyị bụ ndị Igbo ga-etinyezi ọnụ n'okwu anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke taa nke bụ iri ji ọhụrụ nke ndị bekee na-akpọ New Yam Festival yeah we're going to discuss about that anyị ga-achọpụta ihe kpatara emume iri ji ọhụrụ ji were soro na ọkacha ibe n'emume ndị Igbo na-emegasị kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị be anyị anaghị eri ji ma ọ bụrụ na emebe emume iri ji ọhụrụ ya na ọtụtụ ajụjụ dị iche iche anyị ga-enebanye anya n'ụbọchị nke tata so chetakwa na anyị nọkwa na online we are conversation we are online we are live on facebook so if you are watching you can drop a comment you can join us on facebook oxygen 96.9 fm on instagram you can follow our account oxygen 969 fm On TikTok, we are Oxygen 96.9 FM. Then on YouTube, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. So you can always join our Facebook Live so we can comment and follow through as we are going through this journey. Yeah. So you can also join us and tinyekwara anyị ọnụ n'ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata. So today is going to be an amazing one. tata bụ ọpụrụ iche tata bụ nnukwute ụbọchị maka na ọ bụrọ sọsọ mụa bịa nọ na em, emume nke tata maka na ihe anyị ji n'aka gbanitere so o nwee nnukwute onye ọbịa sonyere anyị n'ụbọchị nke taa ga-enyere anyị aka wee tinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bịa n'ụbọchị nke taa so joining me today in the studio is someone who is deeply passionate about the Igbo language and culture yeah ọ bụkwazi ezigbo nwa afọ igbo onye omenala igbo na-amasị biko soronụ m nabata maazị ekene okolie ee nnọọ na nzukọ ndị igbo kedu ka ị mere n'ụbọchị nke taa Adị m mma, nnọọ, nke gị mekwara ọzọ. Ee, adị m mma kedu ka obi dị gị na ị bịara nọnyere anyị na nzukọ ndị igbo Obi- tata obi dị m mma dịsie m mma ike mana maka na ihe gbasara igbo bụ ihe na-amasị m maka na igbo ga-adị ka echi maka igbo anaghị agwụ agwụ Hmm. maazị ekene Oke- okolie abi ọkwa enwetara m ya ọfụma i nwetara ya ọfụma ok so achọrọ m achọrọ m ka mụnwa na ndị ọzọ na-egekwa anyị ntị ugbu a mata kedu eh, ebe i si n'igbo kedu part of igbo i si abụ m onye imo steeti a bịakwa n'imo steeti abụ m onye si ebe a na-akpọ ọsụ lokal gọọmenti oke ebe a na-akpọ ọsụ local gọọmenti oke anyị na-anabata gị na nzukọ ndị Igbo Daalụ n'ụbọchị rinne. nke taa ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ na i kwenye ịbịa sonyere anyị wee tinye ọnụ na okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke taa taa daalụ maka ịbịa taa Daalụ sọ. oke so tupu anyị agawa n'iru anyị ga-aga gbachara obere egwu

onye amị nwa ama ama nwa isi tara ka ọ bụrụ ka ụdị ete nwoke nwụ lọsụ nwoke nwụ n'anụ n'ọnụ Ndị be anyị, ndị m ji eme ọnụ. I'm welcoming you back again. So, if you just joined us, this is Nzuko Ndị Igbo on Oxygen FM 96.9 and abụ m Nwada Igbo. Tupu anyị etinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke taataa, we want to start our language learning section for today.

How do we count um, from 1 to 10 in Igbo? Can you help us with that? daalụ sọ otu e si agụ 1 to 10 n'olu igbo bụ Eh, aga m etinye oyibo tinyekwa igbo eh, ka ọ wee bụrụ na ndị na-ege m ntị na-aghọta ihe m na-esonye. Mm. ọ ga-abụ nch- nch- nchọ m chọrọ ibido ugbu a 1 otu 2 abụọ three, atọ, four, anọ, five, ise, six, isii, seven, asaa, eight, asatọ, nine, iteghete ma ọ bụ itoolu ma ọ bụ ite naanị, ten, iri. okay so ị mago ọgụ n'isi ekwe gị ọ dị nnọọ ka ị na-agba express onye onye na onye chọrọ ịmụta ọfụụ nwee ike ọ dị ya ọsịsọ like ọ dị ka ị na-agba ọsọ too much so ọ bụ na ị ga-eji nwayọọ now like i were ya 1 to 5 ị ghọta Okay. ehe so gịnị bụ 1 what is 1 in igbo One. language otu so 1 otu Otu. right okay two abụọ two abụọ three atọ three atọ four anọ four anọ five ise five ise six okay okay let me take what you said one otu

9 ite naanị ma ọ bụ itoolu ma ọ bụ iteghete Okay, that means nine. You can say nine in three different ways. yes you can 9 has three um, different ways that is, that is in line with the central igbo Okay. so either you say ite naanị itoolu ma ọ bụ iteghete Look, all of them are still itoolu, ite naanị, ma ọ bụ iteghete. nke ọ bụla i kwuru n'ime ha atọ ndị a Okay. o zuru oke then 10 Ten bụ bụzi iri. iri okay now thank you so much for that amazing uh, one you know so now i want to talk to our listeners if you've been listening if you learned one or two or if you if you can take I wa- I want i want to challenge our listeners now if you can take from one to ten in Igbo language i want to hear from you yeah

otu puku okay maazị ekene anyị ma na ị ma ya ọfụma ọfụma abi so achọrọ m ka ndị ọzọ ndị na-ege anyị ntị tinye ọnụ na ya o nwere ike ọ bụrụ na onye ọzọ chọkwa nwekwa ọnụ esi wee tinyekwa ọnụ kwuo ya kwuo ọda ehe so ọ bụrụ na ị nwetara nọmba m kpọbu before ị nwere ike kpọọ anyị na 07047003969 ma ọ bụ 070470029 69 so ị kọwara anyị ị gụọrọ anyị ọnụọgụgụ nke anyị gụrụ n'ụbọchị nke tata can you can you take the numbers that we just did 1 to 10 otu abụọ atọ without making any mistake can you take it from 1 to 10 and also what is 1000 in Igbo although you have already given us the answer of 1000 in Igbo and also what is even 1 million

n'ọnụọgụgụ ndị Igbo. Okay, we just learned how to count from 1 to 10. Ugbu a ka anyị tinyezie ọnụ na okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa nke gbara mkpọrọgwụ na omenala Igbo kedu ihe m na-ekwu mana nke na-abụrụ maka iri ji ọfụrụ so omenala igbo anyị chọ ikwu maka ya tata bụ iri ji ọfụrụ and whenever you hear someone talk about new yam festival mgbe ọbụla m fụ ka mmadụ na-ekwu new yam festival many times m na-eche na iri ji ọfụrụ bụ just ịbịa a na-eri ji ee, ama m na a na-eti mmanwụ na ọ just a bịa gbaa egwu in fact ka ikwu eziokwu ikwu eziokwu adị anọnụbeghị m ebe eme emume a bụ iri ji ọfụrụ ya kpata m ji kpọta gị tata maazị ekene maka aghọtara m na ị nọdugo ebe e mere emume a gasị abi ehe so achọrọ m i- ka ị nyere anyị aka m wee ka anyị wee ghọta ihe nke a pụtara ọfụma ọfụma kedu ihe nyere gị maka mana before m banye n'ime nke a kedu ihe nyere gị nnukwute mmasị ịbịa ụbọchị taa wee sonyere m na ịkwalite asụsụ igbo achọrọ m ịmata ihe nyere gị nnukwute mmasị ịbịa taa wee tinyere anyị ọnụ na ya iji n'aka Ee, ndalụ ihe nyere m nnukwute mmasị ịbịa bụ na maka na mmadụ anaghị echefu ebe o si okay ihe ọbụla bụ ihe gbasara igbo bụ mhm, ihe nwa afọ igbo ọbụla kwesịrị itiga anya tiga ọnụ mhm. ma ịsụ ya asụ ma ide ya ede ma isokwa n'ihe ọbụla ga-eme ka asụsụ igbo na-aga n'ihu yeah maka na igbo abụghị obere asụsụ

Eh? ya kedu onye ka ebe i si akpọ anyị kedu aha gị na ebe i si akpọ anyị Aha m bụ Chioma Okafọ. oh Esi m na Liberty Road akpọ. okay okay enwere m ike ịma ihe ị chọrọ itinyere anyị ọnụ maka ya n'ụbọchị nke tata anyị nụ- anyị nụ- anụkwa m ihe unu na-akarị Mm. nna bụ ya bụ okwu obere ihe na m amakwa na m ka ya-emenwu ya kedu nke ị na-amarọ na ị ga-eme nkwa emụ ị- ịgụ unu na-ekwu maka ego ịgụ ọnụọgụgụ ego ọnụọgụgụ mma m ka ya-agụnwu ọnụ 1 to 10 mana amakwa m na m ya-agụnwu ndị ọzọ asụ onwe sị ka m kenekwa ụnụ o nwekwa ike m sị ka m gụkwuo 1 to 10 nwa m wuo onwe m na anị ịchịkọwa na ị ma-agụnwu 1 to 10 Ee, ka m try godu ok ngwa m try ya. Em, one otu ee two abụọ ok three

Six bụ Six bụ Isii. isii. Mm. isii. Okay, okay, okay. Five bụ ise. Six, Six, isii. isii. Mm. Ọkwa nke nwa m na-amarọ agụ nwa ọfụma. Hmm. Okay, maro seven. Mba mma mma mma six na five dị ya na ịda confuse gbu m seven bụ Okay. asaa Okay. eight asatọ Mm. nine eh, nine iteghete Eh, ten ten iri Iri. ehe. Ị ma na one onye ọbịa si kọwara anyị na e nwe itoolu Mụ itenaanị. itenaanị na Iteghete. iteghete onyeisi wee kwuo Okay. Ee, Okay. daalụ na ị Okay. gbara anyị o Ọ- ị ma ihe bụ Anyị ụmụ- 1 million na Igbo n'asụsụ Ee, Igbo ka mmasị anụ ndị anyị ya na-ege anyị na-enwu

Okay, so daalụ nke ọma. Yeah, daalụ. Da- daalụ nụ Okay, yes. m na-esonye ka m na-amụta jisi na Ya ike ọ na-adị mkpa. Daalụ nne. Okay, so um, moving forward, our last caller was trying to understand how to count 1 to 10 in Igbo language, and we, al- we also taught her how to say the 1 million, which is otu nde. right so moving forward with what we have today so ihe m jụbu gị ama m na ị zago m Azago m. ihe m jụ gị maka okay Azago m. so tupu anyị abanye na ikwu maka iri ji ọhụrụ mm, achọrọ m ịma um, n'uche gị kedu nghọta gị gbasara i- iri ji ọfụrụ ị nụ maka iri ji ọfụrụ kedu ihe na-agbata gị n'obi kedu otu i si wee ghọta ya ị mago the the idea of iri ji ọhụrụ nke ndị bekee kpọrọ new yam festival Mm, it's um, a thing of joy you know nyere ndị igbo mm, it's part of who we are because a people without a tradition will of course not exist mm, and because the igbo society is grounded by tradition mm, therefore iri ji ọhụrụ is only ncheta mm. gosikwara na enwekwara ebe anyị si mm. and anyị na-alachigha azụ to ebe a anyị si mm. therefore iri ji ọhụrụ is a testimony a testament to the fact that we have a strong tradition that mm-hmm. guides and directs our path. Hmm. Hmm. Hmm. okay okay so iri ji ọhụrụ na-egosi gị ọ na-adị gị ka ihe ncheta ịnachigha azụ na omenala igbo na anyị nwere omenala nke siri ezigbo ike nke juru eju ọfụma okay ị ma na ọtụtụ ndị mmadụ na na-eme emume iri ji ọhụrụ kwa afọ mana ha amaghị otu iri ji ọhụrụ si wee malite ama m na ị nwere ike ịkọrọ anyị otu emume iri ji ọhụrụ si wee malite n'ala igbo em n'ile anya ihe gbasara the um, origin or the beginning of new yam festival in Okay. igbo land ee ndị nchọpụta na ndị ọkammụta nke na bekee a kpọrọ researchers and professors Mm. mere ka anyị mara na enweghị afọ a ga-asị n'ọ wụ afọ a ma ọ n'ọ wụ ụbọchị a dịka e si asị maybe na a mụrụ onye a na June 2 2006 Mm. enweghị such date a ga-atụnye aka sị n'ọ date a wụ ụbọchị a malitere iri ji Okay. sọsọ ihe ndị nchọpụta na ndị ọkammụta dịka m si kwu n'olu bekee ndị researchers and professors mere ka anyị mara bụ na iri ji ọhụrụ bụ ọdịmara gboo Okay. ọ bụ ọdịnala ọ bụghị omenala Ọ bụ now, ọdịnala. ọ bụghị omenala now there is a difference between culture and tradition Okay. now most people mistake the two as the same but the two are not Okay. now if you look at gịnị bụ culture a na-ekwudị okwu ya the word culture is from the latin word colere which means to cultivate Okay. and ikwu okwu maka cultivation what it means is that you cultivate seasonally you don't cultivate every day ya mere ndị oyibo ndị bekee ga-asị gị that culture is dynamic meaning ọ na-agbanwe agbanwe Mhm. Ch- ọ dị- ọ dị- ọ dị ka oge mbụ ị chọ ịgwa mmadụ okwu izi ozi agaziru onye a e si n'izi ozi aba n'ide leta Mm. e si n'ide leta ugbu a ihe na-ewuzi igwe okwu nke ndị bụ ihe ekwentị nke ndị bekee kpọrọ phone Mm. therefore nke ahụ ihe culture tradition is f- nke bụ ọdịnala ọdịnala the word tradition is from the latin word trans dere the word trans means across ihe na-eme ihe ihe- ihe ihe si n'aka were fere n'aka while dere bụ nke e were nye to give therefore tradition is that which is given across site na nna ruo na nna therefore it is ihe ndị nna nna anyị ha bidoro anyị were sị anyị na nke a ga-abụ Ha nyefere anyị ọdịnala n'aka. ha nyefere ya n'aka sị anyị na nke a ga-abụ ọdịnala therefore the origin of it is that o bidoro from nna nna anyị ha ha nwa bidoro ya sị ka anyị na-eme emume a iji na-echeta onwe anyị iji na-egosi ndị anyị bụ ọ bụ ihe ndị ọkachamara na ihe ndị nchọpụta mere ka anyị mara n'ihe gbasara iri ji n'ala Igbo o wee bụrụkwa na iri ji a bịara dịrị oke mkpa maka na ihe ọbụla bụ tradition ihe o gosiri bụ na ọ gaghị ala ọ dị oke mkpa ọ na-adị ka ebe iji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị to pay a bride price n'omenala igbo until a bride price is paid there is no marriage what is going on Yeah. is a relationship at the very best and now i were hụ na origin a mere ka anyị marasị that it has a traditional foundation na ọ bụ ihe ndị nna nna nna nna anyị ha bidoro anyị sị anyị ka anyị merezi ya gawazi ya m ji nọrọ ebe a taa ka a na-ekwukwa okwu iri ji

and back up as regards the thing that has to do with New Yam Festival. okay n'ime ihe ọkụkọ niile ndị igbo na-akọ anyị na-akọ ede anyị na-akọ ji anyị na-akọ akpụ anyị na-akọ ihe dịsị iche iche kedu ihe kedu ihe ọ dị gị kpatara ji ji wee bụrụ eze eji wee sị na ji bụ eze ihe nri um ihe mere o ji dị ka ji ọ bụ eze n'ihe gbasara nri is that um enwere the eh, th- there is the physical part of it there is also the spiritual part of it that makes yam the king of crops in omenala igbo nke izizi let's start with the physical part usoro eji wee na-akọ ji abụghị usoro eji wee na-akọ ede ọ bụghị usoro eji Okay. na-akọ akpụ ọ bụghị usoro eji na-akọ eh, nri ndị ọzọ dị iche iche Mhm. dịka iji maatụ ọ bụrụ na a chọọ ibido ịkọ ji Mm, a na-akọ ya ụzọ abụọ e nwere ndị nwe ha ji ịkọ ha eburu ụzọ gwuo ala they dig the ground mm, ha etinye e gwucha ala ahụ, etinye etinye ya ebe a ha gwuru ala ha etinye ya nri ala nke ndị oyibo kpọrọ manure mm, eticha ya nri ala abịa kpochie ya they make a big heap mm. ha kpochicha ya abịa werekwa ọgụ which is a hoe to bring down ihe ahụ ha kọrọ ebutuzie the because ọ gaala elu ebutuzie ya ebutuchazie abịazie tinye ji na ya etinye ji na ya enwere osisi a ga-eji wee na-support ji ahụ so that ọ wụ na ọ na-epulite osi anụ osisi ahụ ụfọdụ ndị igbo na-akpọ ya arụrụ eti ya ọ na-support ya then a gaa chọtazie nnukwu osisi a na-akpọ ọtụsị eweta ọtụsị ahụ etikwa na the ji hmm. eticha na the yam then abịa werekwe igu palm frond ka ndị kpọrọ palm frond were kpochie ya ọ bụrụzie na ahịhịa bịa puo n'elu ji a a gakwa gaa fọọ ahịhịa if there is a heavy rainfall at the point where yam cultivation has taken place the farmer needs to go back to the farm to make sure that none of the bamboo stick ka ndị Igbo kpọrọ ọtụsị has fallen ọ wụ na e nwee ndị nke dara ada the farmer goes back gets a fresh bamboo and still supports it that one now the farmer also keeps an eye regularly on the, the on the farmland where the yam is planted The- nke a otu nke abụọ wụ na ile anya n'usoro esi wee na-akọ ji ọ na-egosi ndị bekee kpọrọ masculinity and strength how is it strength nke izizi ị ga-abute ọtụsị takes a strength ịda ma ibu ya n'isi ka iji- first of all igbu ya iweta esi egbu ọtụsị the way bamboo tree is being cut down you have to be very careful if not you get injured Okay. therefore ndị na-egbu ya egbu na-awụ ndị nwere aka nka you may call them bamboo technologists if ụdịrị ahụ na-eme exist ọ ga-awụ ndị nwere a, techno- a, a technical hand on how to cut it ha gbutuchaa ya and ọ na-awụkarị ile anya n'o- n'igbo ọtụsị na-etokarị n'ime ime ime ime ọhịa agade eburu ya pụtazie n'ezi enwere ike eburu ya n'isi ma ọ kedo ya n'igwe ma ọ buru ya na ma moto Mm. were gawa ebe akọrọ dị ji that has shown strength nke ọzọ wụ na ọ na-egosi obi dimkpa ihe eji ama dimkpa wụ na ọ na-enwe wụ na ọkọrọ ji ya mere mgbe gboo onye ọbụla nwere ọba ji a na-ahụ ya dịka dimkpa therefore i wee hụ na ọ na-egosikwa okorobịa n'ime ya ya mere o ji dịka ile usoro niile ndị a and then ji bịakwara wee wụrụkwa ihe eji eme oke mmemme nke a na-akpọ iri ji i wee hụ na usoro niile ndị esi eme ya mere ya ọ dịghị ka ede iji ịkọ ede ịkọta obere ebo itinye ede kpochie gawa ihe ị na-aga ịma mgbe m nọ na-eche maka ihe ị nọ na-ekwu a- a- a- a- ihe m cheta bụ na ndị be anyị ndị abụ m onye abba na njikọka anambra steeti and ndị be anyị na-emekwa emume ede anyị na-eri ede ọfụma ọfụma n'ebe ee e- a- afọ na-ebidosi anyị na-eri ede ọfụma a na-eme mmanwụ a na-emeche omenala dị iche iche wee na-eri ede so na ọ bụkwa nsọsọ ji bụ ihe a na-eri and ọ dịka a na-afụkwa ede as n'ọ ihe ụmụ nwaanyị na-akọkarị Eh, na-afụ ji as ama m ihe iche maka Em, na- ihe mere apart from na ihe ụmụ nwaanyị na-akọkarị ihe ọzọ bụ na ihe gbasara iri ede abụghị ozuru igbo okay ọwụ ọ dị ọwụ otu o si dịrị ndị o ji dị ka otu esi akwụ ụgwọ isi nwaanyị Okay. e nwere ebe ndị ị ga-eje when it's time to pay the bride price Mm. you go inside and pay Mm. there are places you go to when it's time to pay the bride price you come outside and pay Mm. ị hụ na e nwere ihe dịgasị iche iche na ya so ọ bụrụ na ihe gbasara iri ede ọ wụghị igbo niile kwetere na iri ede Okay. mana iri ji is ozuru igbo it's a universal language where the igbo man is that is why you see the igbo man even in far away us in far away uk in far away um, Germany, mm. you see him doing the New Yam Festival. The New Yam Festival is the language and the currency of the Igbo society. Unlike ede, ede is more or less like a particular to mm. a certain place ebe ọ nọ. Okay, okay. Before ịkpọrọ anyị gawa baakwa n'ime ọfụma ọfụma achọrọ m ịma na maka ụfọdụ ndị nwee nghọta na ji ịkọ ji na na ji ime ọfụma maọbụ even ịkọ ọrụ ugbo na na o nwere ma akpọ ya mmụọ maọbụ arụsị na-echekwa ya na-eme ka o mee ọfụma ama ma ihe i nwee ikwu maka nke ahụ and ọ bụ arụsị ahụ nwaanyị ka ọ bụ nwoke like ihe na-eme ka ka ji ihe a kọrọ akọ ya kọ n'ubi wee na-eme ọfụma ok ọ bụrụ na i lee anya na ala igbo you agree with me that the Igbo society is highly spiritual. The Igbo believe ab initio in the existence of a God. Okay. The white man didn't introduce God to us. The Igbo society was religious. Okay. Ya mere i lee ọkachamụta a na-akpọ Ezeanya. Ezeanya will tell you that in Africa, specifically the Igbo society, mm -hmm. life is religion. Religion is life. Okay. I gụkwaa akwụkwọ Things Fall Apart by Chinua Achebe. Achebe was also telling that book that ndị be anyị kwetere na mmụọ dị enwere mmụọ a na-akpọ agadi nwaanyị which is which serve as the goddess of justice so you see that first the Igbo society believe na mmụọ na-eme exist Okay. therefore ọ bụrụ na ọ dị mma a gaa na mmụọ ga kelee mmụọ ọ dị njọ e jekwe na mmụọ back to go and find out why things are bad So when things are good, the Igbo man goes back to thank the, to thank God. When things are rough, he goes back again to go and inquire from the gods. Therefore, ọ bụ na a bịa ihe gbasara iri ji, eh, agbazi ihe gbasara ji, enwere mmụọ ya na ji so, okay enwere mmụọ ya na ji so. And mmụọ a ihe a na-akpọ mmụọ a wụ Ahịajọkụ, Ahajọkụ Ahịa Ahịajọkụ, Ahịajọkụ. Okay. Ahịajọkụ bụ mmụọ ya na ji so. Because Igbo kwetere na ihe niile dị ndụ nwere mmụọ ya na ya so. ihe niile dị ndụ nwere mmụọ ya na ya so ya bụ na mmụọ a na-akpọ Ahịajọkụ bụ mmụọ na- na- na- bụ mmụọ na-echekwa ji ya mere oge iri ji ruo a na-ekelekwa Ahịajọkụ n'ihe o mere because in Igbo land agriculture is not just a profession Okay. it also has a reli- it also has a religious and a religious- spiritual background why because the mother earth of course is an important factor in the pantheon of gods in the Igbo society

okay okay so o nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ka i tinye ọnụ na ya ihe ndị mmadụ nweta nwee mmasị eh, ndị mmadụ nwee nghọta dị iche iche banyere ihe nke a m chọrọ ịjụ gị kịta ọ kwesịrị na na mmadụ chọọ ime ji ọfụrụ mmadụ chọọ ime emume iri ji ọfụrụ ọ kwesịrị na mmadụ na ọ ga-abụrịrị ji onye ahụ kọrọ n'ubi ya ka mmadụ ga-egotenwu ji ee, ji- jee n'ahịa gote ji ọhụrụ wee were ya wee mee emume iri ji ọhụrụ ka ihe ka nghọta gị banyere nke Okay. a ihe gbasara ji mmadụ kwesịrị iyuz- i- i- i- iwere were mee ji ọhụrụ is that sorry please n'omenala igbo okay ji ọhụrụ is first of all ji i wetara n'ubi gị maka na otu n'ime ihe soro eji eri ji ọhụrụ bụ eji ya na-ekele mmadụ atọ Okay. basically nke izizi bụ eji ekele chukwu Okay. nke ịbụọ eji ya ekele nwa ala which is the earth goddess Mm. nke atọ eji ji wee na-ekele Ahịajọkụ Okay. maka otu o siri mee ka ihe bawanye ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ a na-akpọ ọ bụrụ na i lee anya na akwụkwọ a na-akpọ things fall apart you will see there that sacrifices are always at every point in time offered to the gods of the land offered to god that is why wherever the african man stays religion they say has taken place there ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ a na-akpọ I write- I- I- I read I write what I like by Steve Biko Biko will tell you that ebe ọ bụla onye- ebe- wherever the african man is there his religion lies ma ị na-aghọta Yeah, then i were hụ na na-aghọta. na e nwere mmụọ ya na ji ahụ so wee nọrọ Mm. therefore ọ bụrụ na ị chọọ iri ji ọhụrụ ọ ga-abụ ji ị kọrọ because ji ọhụrụ awụ otu n'ime otu ihe mere e ji eri ji ọhụrụ wụ iji ya na-ekele chukwu Mm. you want to thank god for a bountiful harvest so if you want to do a new yam festival and it is not the yam that you got from your farm so what bountiful harvest are you thanking god for mana ụwa taa bụ in today's world people go to the market buy yam come back home do new yam festival and you say you want to thank god for what exactly for a, for a bountiful for a bountiful farm or a bountiful produce you did not have okay o nwe ihe m chọ ịjụ gị maazị ekene ọ n'ihi ị nọ n'obodo anụ a ị ma na ị naghị ama m ma ị na-akọ ugbo n'Ibadan a anaghị m akọ ugbo okay ka ị na-anaghị akọ ugbo n'Ibadan o lu oge em, ndị be unu ji eme iri ji ọhụrụ ọ na ị ma mme iri ji ọhụrụ like ị ma mme ya n'ụzọ nke gị ka ọ na ị ma nri ji na echekwa m na ị ma nri ji ma ọ bụ kị- kịta ị na-enwero ji ị kọrọ Okay. ọ bụ na ị ma mme emume iri ji ọhụrụ ahụ with ji ị fụrụ okay the concept of ịkọghị ọrụ Mm, ị gaa rie ji mm, it's actually a bastardization of the igbo tradition okay. people do it but yes people do it both ndị nọ nta ma na obodo oyibo ma ndị nọ na outside of ala igbo Mm, they go do they go to the market they buy yam they come back they celebrate new yam festival that is modernization of our tradition but the original idea behind the new yam festival is that you must celebrate the new yam from the produce from your farm because you can't thank a god for a bountiful harvest when there is no farm produce from you Hmm. it's just like saying you giving what you don't have okay gị nwa kịta ihe o menụ bụ na ị ma nrinụ ji na n'afọ a ọ bụrụ gote m na-ekwu okay n'ụwa taazi Mm. ndị mmadụ bịara amagharịzie because of course ụwa emepego anya ka o si mepe karịa ka ọ dị mbụ Mm. ndị mmadụ zi na-emezi aga n'ahịa onye n'obodo oyibo onye nọ mba dị iche iche bekee gazie n'ahịa ha egoro ji mekwa ime mekwara iri ji ee but dịka otu o si kwesị Mm. otu ndị nna nna ha si wee dewe iri ji a originally Mm. the idea is that the yam must come from your farm as not something you go to the market to purchase even though a na-eme ya taa yet it is an anomaly an aberration of our tradition okay ihe ị na-akọwa bụ na otu o si wee kwesị ịdị bụ Otu o si- na ọ yes. ji ị kọrọ yes ị ga-eji wee gaa wee rie ọ wụghị ji ji. ị goro n'ahịa ọ bụghị ji ị goro n'ahịa okay ndị niile na-ege anyị ntị ama m ma o nwe ihe ị nwere ikwu na ihe maazị ekene kwuru kịta maka ọ na-akọwa nnọọ na nhụta ya nwa and na ọ bụ sọsọ na nhụta ya na otu o si wee dị bụ na ọ ji ị kọrọ ka ị ga-eji wee mee ee ji ọfụrụ ị ga-eji wee rie ji ọfụrụ kedu nghọta gị ka ọ na-ego asị emekwu nke gị kịta anyị nọ n'obodo anụnwa ka ọ na-esi eme ji ọhụrụ nke gị ka ihe nghọta gị ba- banyere ya ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nkata anụ a wee tinye ihe ị nwere ikwu ị nwere ike ịkpọ anyị n'akara ekwentị anyị na 070

0802969 kedu nghọta gị banyere nke a hello ehihie ọma kedu onye anyị na-ekene ya biko ọ mụwa bụ Calistus Iwo Road Calistus na Iwo Road yes Eh, biko ihe m nwere ike itinye na okwu a unu na-ekwu na abụ apụlakiri ọfụma ọ dị m mma Okay, biko Ị nwere ike na-eme ka ishift egwu to from ezigbo nọ. Ị ga na from radio mpagati ya. gị. Ị na onye na-ekwu? Maazị Calistus. Ee, Ehe, shiftuo from radio gị ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. okay Ehe. so ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na yes ihe maazị na-ekwu mgbe ahụ na-ekwu okwu a Mm, nọọ ihe eweta ya tupu tam gị mm, bụ mgbe ahụ ha na-eme ihe a many people na-aga ụzọ ije ndị ọbụla nọ n'Igbo nwere ọba onye ka mgbe ochie mma na anụ nwaanyị na-abụ n'ọnwa atọ atịghị m onye bụ aka ji ọgwụ ọba na-akọ ji ọfụma Yeah. mana kịta nụnwa onye ọbụla hapụ be ha gawa na township Eh. so ọ dị ka Jizọs Kraịst mgbe ọ sị mee nke a na ncheta nke m ihe o ji eme na ebe ha nọ bụ iji na-echeta ma iri ji ahụ Mm. na ndị be ha na-eri ji na septemba Eh. 5 so Okay. ndị meyara iri ji na septemba 5 ahụ Mm. na-aga n'ahịa golu ji n'omenala e si eme ya waa ọjị gọọ gọọ mmanya wee dọkpụrụ ya wee kpọọ ndị mmadụ rie ya ọ cheta ihe nna nna m na-eme na mgbe a nọ n'ụlọ Mm. so ọ bụrụ na m- o- na m jee kọwa ji ebe m nọ na statastik na-azụ aka Eh. m jee kọwa ji mọsị ka ọ dị ifo m ihe ji No, thank you, my sister. okay ọga i nwere ike ịgwa anyị ebe okay okay so ọ na-akọwa na ama m na ị nụ ihe o kwu anụ m ihe o kwuru ọfụma ehe so ọ na-akọwa na ọ na osu wee nọdụzie ebe a kịta na ọ ma ejenwu jee jebekwa n'ubi na ọ chọkwa ime ya na ọ kịta ọ jee ọ jee n'ahịa wee gote ji wee bịa kee ihe ị ghọta na ihe ọ kọwa Ee, ọ na-akọwa sị na na ụwa emepego anya ndị mmadụ na oge mbụ na ndị be anyị anaghị apụ na onye ọbụla nọ n'ụlọ na-akọwa ugbo mana nke bụ eziokwu ka bụkwa na otu nna nna anyị ha si dewe ya bụ na ọ ga-abụ ji ị kọrọ maka na otu n'ime nọ n'ime ihe iri ji bụ n'iji ya na-ekele Chukwu nke izizi bụ maka ihe owuwe ihe ubi gara ọfụma ee kedu ihe owuwe ubi ị chọrọ iji ekele Chukwu ebe ọ bụ na ji ahụ ị kọrọ nwere ebe ọ bụ na ọ bụrụ enweghị ji ọgụ ị akọ kọrọ ji ahụ ọ ji ị gara goo n'ahịa Onye m na-ekwu. okay so ị mago onye ọbụla na nhụta ya ndị mago ihe ị kwukwa nọ modernization abi Yes. modernization ihe ọ fọrọ. bịaziri Ee, Ọ- ihe ihe- ihe oloro ọhụrụ bịaziri onye nọzi na mba ọ gaa goro ji n'ahịa gbuo si ọ na-eme iri ji oke ngwa ka anyị ọgwa ya hello ehihie ọma kedu onye anyị kenere hello biko shiftụọ from uh, igwe i ji anụ ihe anyị na-ekwu onye na-ekwu Cosmas tere ọjọọ ọjọọ Okay, Cosmas from Ojokead. Okay. Yes, ihe m na-aghọta n'ihe okwu gbasara iri ji iri ji wuru na ndị omenala Mm. ndị be anyị na-eri ji and mgbe a na-eri ji na septemba from septemba 7 to 10 and a na-eri ya for one week a na-eme mmemme dị iche iche Eh, and ji ahụ that day a na-ebido iri ji ndị na-akọ ji na-aga ibute ji na ha kọrọ dị onye butere ji highest ji that day a Eh. na-ebute iri ji a ga-enye ya aha eze ji Ee, na-aghọta ihe m na-ekwu? ee, anyị na- anyị na- ee, anyị na-aghọta a a ga-akpọ a ga-enye onye ahụ eze ji for that year o Mm, ọ bụ eze ji na na ji e riri last year onye ahụ wụ eze ji mm, so eze ji ọ ga-arun for one year ka a na-emekwa ya another year e bu- e butekwa onye ọla gbuchi aja aja ebido iri ji ebe a na-awa ji onye ji ya karịrị e shift to another person mm, but akwa the same person ahụ na-ebutekwa that ji highest the continue bear the name eze ji

n'oge iri ji oge iri ji ruo kedu ụdị mmanwụ unu na-eti and also kọwakwuru anyị kedu unu si eme emume iri ji ọhụrụ nke unu maazị Cosmas kpọrọ anyị ugbu a sị na ha na-eme nke ha Hello? na septemba hello Hello? ndewo Ehihie ọma. eh maazị antoni ekewusi echimele ele na-akpọ ok maazị antoni ekewusi right

okay billion bụ ijeri okay billion bi bi- billion bi o ijeri ijeri okay that's good okay okay one billion otu ijeri okay okay anụ m ihe i kwu I nwe- o nwe ihe i nwe ịgwa anyị maka ihe anyị na-ekwu gbasara iri ji ọfụrụ ị kwetere na ọ bụrụ na ị kọghọ ji na ị ma-eme emume iri ji ọfụrụ nna ikwu ahụ nọ ebe ahụ chineke gozie ya ezigbo nwa afọ igbo

ya thank you okay n'egbughị oge anyị ọbụna maazị ekene o nwekwazi ajụjụ m chọrọ ịjụ gị oge ugbu a um, gịnị mere o ji bụrụ n- ọ ọ bụ iwu bụ na ọ bụ na mmadụ emeghị emume iri ji ọfụrụ na be ya ọ bụ na mmadụ egotere ji ị mago mee emume gọọ ọfọ gịnị mere ụfọdụ ndị ekwetero na ha nwere ike igotenwu ji ribe ya otu ahụ n'anị Igbo kedu ihe kpata o ji wee dị mkpa na ụfọdụ ndị Igbo anyị ga-anọdụ mee emume dị na ya waa ọjị gọọ ọfọ wee before ha eribe ji ọfụrụ n'afọ ahụ ihe me o jiri dị mkpa na a ga-eme omenala n'ihe gbasara iri ji bụ ọ buru ibu Mm, mana otu n'ime ihe ndị ahụ bụ na ụbọchị obodo na-eme iri ji mhm, ọ wụ ụbọchị ahụ ka onye ọbụla na-abịakọta ọnụ mm, were nara ohere n'aka mmụọ okay. tupu erie ji to seek permission Eh, before they partake of the new yam festival maka na ọ na-eme tupu ebido ọrụ Okay. ebido ọrụ ugbo Mm. agaa kelee chukwu kelee mmụọ ala kelee ahịajọkụ Yeah. ọ bụzie mgbe a ga-erikwa ji eri abịachi ya kwa azụ were kelee ha were sị ha "N- ndewonu nde- daalụnụ na ọrụ ugbo nke anyị mere gara aga Mm, ọ na mere ji nke ọfụma. anyị kọrọ o mekwara ọfụma anyị sị ka abịa kelekwuo unu ọzọ sịzị unu nyenụ anyị permission ka anyị nwee ike wee rie ji Mm. ihe ọzọ o ji ọzọ ọ ya mere o ji dị mkpa na a ga-eri ji and ihe ọzọkwa eji eme adọkọtakwa asị ka ka obodo bu ụzọ nọkọ ife rie ji bụ obodo nọkọ ọ na-eweta ịhụnanya Mm. ọ na-eweta udo Mm. ọ na-eweta ọganihu nwanne m na-ahụbeghị kemgbe afọ abụ- afọ gara aga ọ ga-abịa ibu ka nnukwu maka iri ji wụ nnukwu mmemme dịka m siri kwu Mm. ọ ga-eme ndị mmadụ agbakọta Mm. abịa rie ji na nke ọzọ o ji dị mkpa na obodo ga-ebu ụzọ rie ji tupu mmadụ aga rie ji na be ya ọkwa abịa n'iri ji ọ na-abụkwa ohere eji agọ ọfọ maka ọdịmma obodo Mm. maka na onye chọ iri ji na be ya ọ ga-agọ ọfọ ma ọ ga-agọ ọfọ maka onwe ya gọọ ọfọ maka ezinụlọ ya mana oge oge obodo ga-eri ji ọ ga-abụ ọfọ ọha agọ obodo niile agọchazị ọfọ maka onwe ha onye ọbụla alazie na be ya ga riwezie ji Hmm. ịmago maka oge oge na-agbazi ọsọ n'ike n'ike mana o nwere ihe ọzọ m chọzị ịjụ gị before anyị wee mechie ihe anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata o nwere ị- ịmago ikwu- mgbe ị na-ekwubu okwu before ị sị na i- ji ịkọ ji bụ maka ụmụ nwoke na ọ na-adị so ọ na-abụzi na nwaanyị ama akọnwu ji ọ chọ iri na be ya em dịka o si dị n'oge mbụ nwoke ka a na-ahapụ ka ọ kọọ ji and ihe mere o ji dị otu a bụ na usoro eji akọ ji siri ike o buru ibu ọ dị ọtụtụ Mm, Ma n'ụwa taa ụmụ nwaanyị bakwara n'ịkọkwa ji ọkwa otu modernization a m na-ekwu mm, mana ihe ndị gboo ji wee mee sị ụmụ nwoke kọwa ji bụ na usoro eji akọ ji a o siri ike and o buru ibu and o nwere ike due to otu ahụ nwaanyị dị Mm. nwaanyị nwere ike ọ gaghị akọlipụ ya asị ụmụ nwoke ledozi ịkọ ji anya okay ọ bụrọ na o nwee ihe dị iche eh, maybe eh, ihe dị iche spiritually or okay no just maka strength usoro eji akọ ya eh, buru ibu dịka m si kwu na mbụ okay ngwa achọrọ m ikene gị em, n'ụzọ pụrụ iche daalụ iji wee maka na i wepụtara oge gị wee gwa anyị ọtụtụ ihe anyị mụtakwara n'ụbọchị nke tata ọ bụkwa na o nwee onye chọrọ ịkpọ anyị nwekwa ike ịkpọ anyị na nke ikpeazụ a before anyị a- a- amechie maka tata ma achọrọ m ikene gị ndewo maka iwepụta oge gị daalụ wee nebanye anya wee soro anyị wee nebanye anya maka iri ji ọhụrụ anyị kwuru maka ụbọchị nke tata wee kụzikwere anyị maka ọnụọgụgụ n'Igbo ee maazị ekene daalụ nke ukwuu maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata daalụ na- ee nnabata m ka n'igwe chukwu okwu. kwụghachi gị ụgwọ maka oge nke i wefute na ịkwado asụsụ igbo daalụ sọ ehe so maka anyị nwere olileanya na ndị na-ege anyị ntị ga-amụtago ofu ihe maọbụ ihe ọzọ maka even mụa nọkwu tata wee na-ege gị ntị amụtakwara m ihe dị iche iche Daalụ na sir. ihe ị gwara anyị n'ụbọchị nke taa so on our language learning segment we learned how to count 1 to 10 in Igbo language and we also talked about one of the beautiful culture in Igbo language which is the New Yam Festival um, so anyị na-achọ ka unu na-anọnyere anyị ụbọchị ọbụla ọ bụ na ị na-achọ ọ na-esi eme emume anụa nzukọ ndị igbo na-abịara gị kwa fraịde ọbụla n'elekere nke abụọ nke ehihie wee ruo n'elekere nke atọ nke ehihie chetakwanụ na asụsụ bụ ndụ omenala so ka anyị jidesie asụsụ igbo anyị ike maka na ndị igbo na-asị na osisi gbaa mkpọrọgwụ ifufe anaghị atụ ya n'ala so ka anyị jidesie asụsụ anyị ike ee ma maka na asụsụ igbo amaka asụsụ igbo amaka daalụnụ nke ukwuu maka isonyere anyị abụ m nwada uchechukwu nwafọ onye nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata bụkwazi maazị ekene nwori okoli okolie okolie abi okay maazị ekene okolie daalụ maka tata Daalụ sọ ọ maka bụrụ m nnukwu ọṅụ iso isoro unu wee nọrọ n'ụbọchị nke tata ka ọ dịnụ izu ọzọ nọrọ nke ọma Chachachachacha Igbo kwezuonụ. Anyị ga-adị o. Ibadan, are you ready? Ndị Igbo bi n'Ibadan oge eruola. Nzukọ ndị Igbo is live on Oxygen FM 96.9. Ebe a bụ ụlọ ndị Igbo niile n'Ibadan. Sonyere anyị ụbọchị Fraịde ọbụla from 2pm to 3pm as we

laugh, grow, and feel at home. Nzukọ ndị Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnne anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ